ka na an trompe an ka taa an ka fɛnw fili ba dun na dɔw filila baji yɛrɛ kɔnɔ yecogo foyi t'olu la kuwa dɔw bɛ kɔlɔn kɔnɔ yecogo t'olu la o kɔ dɔw jenina a fɔ karamɔgɔ min y'i bila k'a jeni i tɛ t'o bɔnnaw kama o k'i ka fɛn ɲɔgɔn ɲini ka d'i ma han ka manamanakan ni namarakan ni fɛngɛw ee no an ka tulonkɛ dabila ni baden ye diinɛ kanu dɔrɔn ni baden ye diinɛ de kanu diinɛ silamɛya de kanu aa danbaga ye doni min d'i ma i ka du kɔnɔ n ka cɛ a ka gɛlɛn cɛ kɛmɛ baloli ye ne m'a dɔn mɔgɔninfin bɛ sɔrɔ vɛntɛmi sɛgili kɔnɔ k'i sigi ka miiri tan tugun ɲɛnamaya kɔnɔ kuwa mɛ ninnu fana bolo k'u b'u sɛbɛ de la tan dɛ a kan ka k'u sɛbɛ u ka nasɔngɔ sɔrɔ sira don bɛɛ n bɛɛ ka boli t'i ka biribiri ye wa karamɔgɔ ninnu fil'u sɛbɛ de la tan nka ninnu fana tɛ dɛ sɛtadiri minnu bɛ tila ka ninnu lamɛn k'u sigi k'a fɔ ko nɔn nin de y'a tiɲɛ nka u bɛ bɔ nin yɔrɔ la sisan u bɛ tila ka t'u sigi kɔnsɛri kɛ yɔrɔ la tugun u ɲinɛna karamɔgɔkɛ ka kuma kɔ wa sini karamɔgɔkɛ man'a fɔ k'u fara ɲɔgɔn kan u bɛ na nbalanin bɛ yaala bɔrɔnin bɛ yaala waajulikɛ yɔrɔ la ko a y'a di ala ma ala ka nasɔngɔ bannen don n'a ka to mɔna a kana na tobi bilen a y'a bolo kɔrɔta a k'a ɲini ala fɛ k'a fɔ ko alahu subahanahu wa taala to mɔna kaba koyi ɔ i t'a lajɛ n'i fana ka na mɔlen don ko min dir'i ma ko hakili i ye to fɛɛrɛ sɔrɔ ni hakili min ye n'i ma na fɛɛrɛ ɲini n'o hakili ye ko mandenka kana sig'a ra i b'i ka diɲɛ ɲini o ala ɲɛna na tobi minan t'a bolo ayi danbaga min ye danni kɛ k'o tɛ maa sɔn masa ye o b'an sara de o tɛ o tɛ ah. ko kelen ma kelen matigi kelen sira kelen siratigi kelen cɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an ka jɛ aw ka ko nin n bɛ min f'i ye cɛ wulibali don a ye taa anw b'aw kɔ walayi an ni lafiyara walayi an ni lafiyara ee aa n b'a f'i ye nin ko an ja tigɛra ee mɛ sisan ne ko nin ko bɛ niwo ni min na o an bɛna karamɔgɔ ninnu kɛ cogo di an b'u jeni de wa an b'u ɲini ka n'an trɔnpe an ka taa an ka fɛnw fili ba dun na dɔw filila baji yɛrɛ kɔnɔ yecogo foyi t'olu la kuwa dɔw bɛ kɔlɔn kɔnɔ yecogo t'olu la o kɔ dɔw jenina a fɔ karamɔgɔ min y'i bila k'a jeni i tɛ t'o bɔnnaw kama o k'i ka fɛn ɲɔgɔn ɲini ka d'i ma han ka manamanakan ni namarakan ni fɛngɛw ta ka n'an kɔ yan k'a bɛɛ la sariya ka sɔrɔ a si tɛ tiɲɛ ye ka fan bɛɛ kɛ misiri ye ni ala n'a kira cɛ ee nin ko n ko n ko kɔnɔnafili ko lo ee karamɔgɔ o tɛ o tɛ